Ew! Dioka Nzerem esokwa n'ala Igbo, Dioka Nzerem esokwa n'Ehime Mbano, Dioka Nzerem esokwa n'Imo steeti. O nwekwara ndị ndu nọ na- nọ n'Ehime Mbano na-ahụkwa ihe na-eme na Dioka Nzerem. Na-ejizi ọgba tum tum na-ebu ozu.

Ị na-ahụkwa ihe na-eme? Secretary to the Government of Imo State Prince Emeka Nduka nke a wụkwanụ ụzọ esi ala n'ụlọ gị ọkwa na ndị Igbo sị a na-esi n'ụlọ mara mma pụwa ama eu ndị Igbo sị ọnụrụ ube nwanne agbala ọsọ ihe m ji wee na-eme ihe onyonyo a bụ na-eji

Ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'Ehime Mbano. Akwa ụmụnna anyị ndị Dioka Nzerem na-ebe ọ na-emetụkwa unu n'obi. Kedu otu anyị ga-esi wee na-ahụ ụmụnna anyị n'ọnọdụ a anyị na-eri na-aṅụ anyị alakpuo ụra ha? Eu, Jizọs! ọkwa nwanne ozu na-awụ ozu ahụ onye sikwa n'ugwu Awụsa agaghị abịa rụọrọ anyị ụzọ a onye si mba ọzọ agaghị abịa emezikwara anyị ụzọ ọkwa ihe nụkwa n'ụlọ nke a bụkwa ihe anyị nwa anyị ga-emere ụmụnne anyị Dioka Nzerem Dioka Nzerem ebe a ka a na-esi akọpụtakwana ihe oriri lekwe Dioka Nzerem lekwa ụmụ nke abịa aya Maurice Iwu Maurice Iwu Maurice Iwu Emeka Nduka Frank Ibe onye nnọchite anya Ehime Mbano na sineti Chief Sir Tony Chukwu Akụ ruo ụlọ, anyị mara ihe ị pụrụ ime. Biko nke akwa ụmụnne anyị ndị Dioka Nzerem na-ebe ka o metụ unu n'obi. Ọ bụrụ naanị ịga ebe ahụ gaa zọọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị tinyere m aga m eme unu nke a tinyere m aga m eme unu nke ọzọ emechaa agbahapụ ha. Nkwa ekwere kemgbe ọ wee rube mgbe a ga-eji eleta ụmụnne anyị ndị a na ọ na-abụ mmiri zowe ha chịrị obi n'aka o nwee onye onye ya nwụrụ ahụ n'oge udu mmiri ya zekọwa abụmọnụ ee oge udu mmiri ruo onye ọbụla na-ekpezi ekpere mmadụ anwụlahakwala m n'ihi na mmadụ nwụrụ ahụ eburu ozu jee dowe n'ụlọ ọba akụ werezie na-akpara ndị ndị ụlọ ọba akụ ego were na-akpara ndị ebe ndobe ozu ego ebe a na-edobe ozu were na-akpara ha ego ewe onye kwesịrị ili onye ya n'otu ọnwa ọnwa abụọ ọ ga-edowezi ya ruo otu ọ- otu afọ mgbe mmiri tara mgbe mmiri dochara biko ụmụnne m unu anwụchula anwụchu ka akwa ụmụnne ndị a ka o metụ anyị n'obi ka arịrị ụmụnne ndị a ka o metụ anyị n'obi Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Imo steeti mana akwa ụmụnne anyị ndị a na-ebe na ọ na-emetụ gị n'obi ọnụ ga-eru gị n'okwu ịgwa gọvanọ okwu biko Igbo niile bụkwana nwanne nwanne ozu na-awa ozu ahụ ma ị bụghị onye Dioka Nzerem ị nwere enyi na Dioka Nzerem ma ị nweghị enyi nwoke ị nwere enyi nwaanyị ọ bụkwa na aha gị esoro na ndị dọtara ejuwa n'ụzọ a a gaghị echefu gị echefu afọ duo n'afọ a ga na-echeta gị